Lero ndabwera ndi nkhani. Nkhani yake ndi ya mwanayu. Mwanayu amachokera ku Mangochi, anabwera kuno ku South Africa miyezi 5 yapitayo. Mwanayu amachokera mu dera la TA Jalasi ku Mangochi. Ndipo ku banja kwawo ndi anthu ovutika kwambiri. Ndi mwanayu anapanga chiganizo chobwera ku Joni kuno kudzayesa mwayi. Makolo ake ankamkaniza usapite ku Joni, usapite ku Joni. Koma mwanayu ataona mavuto mmene alili pakhomo pakwawo, anawapempha makolo aja, chonde makolo ndiloleni ndipite izi ndi izi, mpakana makolo aja anavomereza. Ndiye atabwera kuno anakhala miyezi iwiri asakugwira ntchito, amangokhala. Kenakono mkulu wina wake anabwera kumene amakhala kuja kudzamuza mwanayo, pena pake pali ntchito, ntchito yake ndi yoperekera matope kapena kumanga nyumba, ngati ufuna ndingathe kukutenga kuti ukagwireko. ndiye mwanayu ataona nthawi imene wakhala akungokhala anaganiza zoti mwina ndipite umeneko ndiye mwanayi anapitadi mwanayi amakhala ku pretoria ntchito inali ku rustenburg atafika kumalo kuja anaona zoti kumalo kuja siku site koti anthu amamangako manyumba aa kunali ku mgodi ndiye kenako anangodzivomereza atafika ku mgodi kuja Kenako anamuuza ntchito yake ndi ya mumgodimu. Mumgodimu muzilowa muzitengamo kopa. Ndiye mwana uja anachivomereza, okay chabwino. Ndiye ntchito imene imachitika ku mgodiku samasaka golide ayi. Monga mukudziwa mu mgodi mumakhala magesi, mumakhala nthambo zazikuluzikulu za magesi. Ndiye migodi imeneyi ndi yoti inatsekedwa ndi boma. Eni ake a migodi anaisiyasiya, anapita m'mayiko ena monga ngati Burkina Faso, Congo kukatsegula migodi yawo. Anathawa mu dziko la South Africa. Nde migodi iyi imangokhala. Nde anthu amapanga timakampani tawo ndikumapita ku migodi kuja kukasaka copper osati golide ayi. Koma apolisi akakupeza umakhala mulandu waukulu. umakhala mulandu waukulu ndipo umakhala zaka zochuluka uli mu ndende chifukwa choti siwe ololedwa kupita ku mgodiko ndiponso anthu amene amagwira ntchito ku mgodiko amakhala ndi mifuti izi ndi izi ali ngati dzigawenga ndi mwana uja analowamo mgodi muja ndi amasaka kopa Amasaka kopa mwamutenga. Anthuwa anayambira ku Rustenburg kumene ankafunika akatulukire ndi ku Mpumalanga nde anakhala kwa miyezi ali pasipa kugwira ntchito masana ndi usiku. Akhala e akhala e nde pamalo pamene ankafunika kuti akatulukire anthu aja anapezapo pamalo paja patsekedwa. nde anapanga chiganizo zobola malo ena kuti atulukirepo poti sangathenso kubwerera ku rustenburg nthawi imeneyi anali ku mpumalanga nde anayamba kukumba dzenje loti atulukire akumba chonchija chimgodi chija chinagumuka ndipo onse anafera pomwepo even mwana uja anafera pomwepo ndalamazo sanailaweko even land sanailaweko sanaigwireko wafa ndi ntchito yake yoyamba ntchito yoyamba ndikumafanso nde akuluakulu anthu akabwera kukuuzani za ntchito ntchitoyo muzifufuza chonde ntchito zina zake ndi bwino kumangokhala ndi bwino kumangovutika fa ntchito zina zake ndi za risk kwambiri nde ukakonda kwambiri ndalama kuposa moyo wako zotsatira zake zimakhala zimenezi akuluakulu chonde osamangovomera zina zilizonse pamene pali moyo pali hope pamene palibe moyo palibe hope bolo ukakhala ndi moyo umadziwa zoti tsiku lina lake zinthu zidzayenda koma ukakhala zoti wafa umakhala wafa palibenso hope pamenepo nde akuluakulu kumakhala osamala choncho nde akuluakulu nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyi nde akuluakulu osaiwala kupanga subscribe komanso Pansi pa vidiyopa pali mawu olemba thanks. Ngati mufuna mutigayileko ka ndalama ka cold drink olo ka nsima pa lunch mudziwa kale mungathe kudina pamenepo polemba thanks po kuti mutigayileko kenakake. Zikomo, zikomo.